an nana fɛn caman bidama don o kɔnɔ sisan torabudalaw nan'o d'an ma koloninfilaw nan'o d'an ma filɛlikɛlaw nan'o d'an ma ni si ti ni si ni si ti ɲa ɛ ni si ti ɲa ka taa e fɛ kɛ ko karisa ko taa saraka bɔ ko mun don dununkɔrɔba faga i kelen k'a dun o saraka sugu jɔn ye a o saraka sugu jɔn a minɛ ka taa di yatimɛden ma n tulo b'o la a minɛ k'a di muso cɛntantɔ ma n tulo b'o la a minɛ k'a di fantan ma n tulo b'o la mɛ taa a bɛɛ dun i kelen i ma tilen o mun na i m'a fɔ u m'a fɔ i ma k'i kelen ka nturaba dun u kan k'o f'i ye o u ka kekun ka taa saraka ka bɔ ko ko ntura dun i kelen t'i sigi o kunna fiyewu bida ye sans frontière ye wa qualité kelen t'a la couleur kelen t'a la a dɔ ye mun ye tile wolonfila tile saba tile bi naani teliman bamakɔkaw ka teli sisan kow ka ca sukoya la dɔrɔn ko komi ɛɛ kow ka ca k'an bɛna wolonfila n'a saba ni a bi naani k'an bɛna ŋaniya ɲɔgɔn fɛ a tɛ kɛ ten wa i bida ye ɛɛ n'o tɛ e ni ala cɛ a bɛ daga mɔgɔ ye e k'a fɔ ko komi kow cayara sisan k'an ka kunɲɔgɔn seli kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka kunɲɔgɔn seli kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa bɛɛ ka fɛrɛ i ka baara ma o bɛ ɲɛ wa jamu a ye jamu kalan seli sanjina don na seli bɛ jamu an kɔni b'o kalama ɛɛ mɛ sukoya don na ka saraka jamu n kɔni an an m'o dɔn fɔlɔ an ma s'o ma fɔlɔ bɔn ko o de y'a dalu dɔ ye k'a fɔ k'a sabatilen tɛ i m'a ye wa wa ka d'a kan fana a yɛrɛ bɛ kɛ ɲɛ min ma an fɛ yan sisan a balilen don a ka fɔ a ma ko saraka bɔ quoi a kan ka fɔ a ma de ko invitation a bɛ ka kɛ ɲɛ min ma sisan a kan ka fɔ a ma ko invitation aha ka da mun de kan saraka n'a bɔra a kan ka bɔ yɔrɔ min na ala subhanahu wa ta'ala da sera a caman ma wa yut'imuna ta'ama aw tɛna dumuni de tobi wa wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira miskina yatima kasodenw ani jɔnw a kan ka di olu de ma n'a saraka fa su n'a saraka tobila a ka mɔgɔ min kan k'a dun o fɔlen de filɛ ɲɛnɛ nin an ka baarakɛyɔrɔ patɔrɔn n'a nana n'a y'i bolo don aw ka dumuni na saraka tɛ dɛ invitation don i terikɛ min bɛ yen ni kɔngɔ t'a la n'i y'a wele ka na i sigi a ka saraka kunna saraka tɛ dɛ bɛn don alimami karisa ye alimami ye gbansan na n ka saraka d'a ma o tɛ dɛ alimami min falen don su ni tile fɛn bɛɛ lajɛlen na dumuni tɔnɔma yɔrɔ mana na sigi olu kɔrɔ o tɛ saraka ye dɛ i ye alimami invité ɛ n'o tɛ walayi n'i bɛ fɛ ka saraka bɔ kɔngɔtɔ kɔngɔtɔw dogolen tɛ o kɔngɔtɔw dogolen don wa. o dogolen tɛ dɛ an y'a bɔcogo caman fana fɔ aw ye yan yɛrɛ yira de ka ca a la tɔgɔɲini de ka ca a la san san b'an fa ta kɛ n'o t'a ser'o ma wa san o san aw minnu bɛ yen n'aw bɛ ntoraba fila mina dɔrɔn ka juru don a la ka taa di burusi kɔnɔla du kelen kɔnɔ ɲinan olu ye sɛnɛ daminɛ o la san tan o bɛ ka sɛnɛ kɛ i fa tɔgɔ la a bɛɛ saraka i fa tɔgɔ la san nata a ye ntoraba dɔ wɛrɛ mina a m'a kɛ pipilisi a m'a kɛ foyi ye a taara ntora o di du gɛrɛ ma olu fana y'o daminɛ san tan olu sɛnɛ la n'o ye san san kɔni bɛ ka saraka bɔ mɛ n'aw m'a fɔ arajo la k'a publicité kɛ bɛɛ ka bɔ a kalama k'aw jan b'a fa la o tɛ yɛrɛ yira ye wa ah saraka bɛ se ka bɔ n'o tɛ o walayi i bɛ ka wari min nabɛn i bɛ se k'a di mɔgɔw ma san o san ka sɔrɔ mɔgɔ ma bɔ a kalama saraka fɔra min bɛ yen n'o minɛlen don ka tɛmɛ saraka bɛɛ kan o de ye saraka min bɛ dogo k'a di can tɛ wa a y'a hakili to nin na dɛ an nana fɛn caman bidama don o kɔnɔ sisan turabudalaw nana'o d'a ma kolonninfililaw nana'o d'a ma filɛlikɛlaw nana'o d'a ma nin si tɛ ɲɛ nin si tɛ ɲɛ ka taa e fɛ kɛ ko karisa ko taa saraka bɔ ko mun don dununkɔrɔba faga i kelen k'a dun o saraka sugu jɔn ye a o saraka sugu jɔn a minɛ ka t'a di yatimɛden ma n tulo b'o la a minɛ k'a di muso cɛtatɔ ma n tulo b'o la a minɛ k'a di faantan ma n tulo b'o la mɛ taa a bɛɛ dun i kelen i ma tilen o mun na i m'a fɔ u m'a fɔ i ma k'i kelen ka ntoraba dun u kan k'o f'i ye o u ka kekun ka taa saraka ka bɔ ko ko ntora dun i kelen t'i sigi o kunna fiyewu i bɛn'o dun wa n'i ye ka shɛ don i jɔla shɛ de la n'o tɛ de misi tun don i bɛ mɔgɔ wele a b'a dun ɲɔgɔn fɛ nin bɛɛ kun ye mun ye bidako ninnu filɛ nin a y'a kɔlɔsi walayi bida man ɲi ala kira y'a fɔ k'a gɛlɛya sallallahu alayhi wa sallam ɛɛ o yɔrɔ min filɛ nin an k'an kɔlɔsi la ni ala sɔnna ma wa dɔndɔɔni a bɛ fɔ a bɛ faamu koyi a bɛ faamu dɔndɔɔni a bɛ faamu dɔndɔɔni a y' ala misiriw lankolonya ka bɔ bida ko la ala kira taw minnu kɛra cogo min na sallallahu alayhi wa sallam a y'a ta kɛ ten a y'a ta kɛ ten fɛn fɛn bɛ yen ni ala kira a ma sabati ala kira la a y'a to a ka saraka bɔ la a y'a to su saraka bɔ la a y'a to nin bɛɛ bida ye a tile saba tile tile wolonfila don nin bɛɛ ye ko kɔrɔ ye an y'a walawala ka dalu di mɔgɔw ma a dira e m'a ye tellement bida don bida ye sans frontière ye wa qualité kelen t'a la couleur kelen t'a la a dɔ ye mun ye tile wolonfila tile saba tile bi naani tellement bamakɔkaw ka teli sisan kow ka ca sukoya la dɔrɔn ko ko min ɛɛ kow ka ca k'an bɛna wolonfila na a saba ni a bi naani k'an bɛna ŋaniya ɲɔgɔn fɛ a tɛ kɛ ten a ye bida ye ɛɛ n'o tɛ e ni ala cɛ a bɛ daga mɔgɔ ye e k'a fɔ ko komi kow cayara sisan k'an ka kunɲɔgɔn seli kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka kunɲɔgɔn seli kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa bɛɛ ka fɛrɛ i ka baara ma o bɛ ɲɛ wa n ko bato don i n'a fɔ o ɲɔgɔn han bato don bato de don o de la e n'a dɔn o la sa k'a fɔ walahi mɔgɔ min k'i ma k'a fɔ tile saba saraka bɔ tile e, wolonfila bi naani ko dalu t'a la e yɛrɛ n'a dɔn sa ko dalu t'a la aw yɛrɛ ma yɛlɛma ah a yɛrɛ ma yɛlɛma ko k'a ŋaniya ɲɔgɔn fɛ i ni ala cɛ a y'a daminɛ o dalu bɛ min a bɛ se ka ŋaniya ɲɔgɔn fɛ o dalu bɛ min walima ni min y'an diya an b'o kɛ de walima ni min y'an diya an b'o kɛ de a tɔ ma k'o ye wa i nɛninen tɛ i sabotelen tɛ ala kama i k'i miiri n ka kuma la ni tiɲɛ don a fɔ n ye ni tiɲɛ tɛ ni dalu gɛrɛ b'i bolo a la n'a di yan wala n bɛ n ka kuma falen mɛ ni dalu n'i ma dalu sɔrɔ a la i ka dalu bɛɛ lajɛlen jaabi kana da ko wahabiya ko tan o kɔni tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ala b'i ɲininka o kuma na lahara ne y'a fɔ i ma ko dalu t'a la kuranɛ kɔnɔ o tɛ tiɲɛ ye wa n k'i ma dalu t'a la hadisa kɔnɔ o tɛ tiɲɛ ye wa n ko ma n ka dalu dɔ ye mun ye n ko tiɲɛ tɛ n k'a dɔ ye mun ye a y'a a y'a jamu daminɛ a la jamu a ye jamu k'a la seli sanjinadon na seli bɛ jamu an kɔni b'o kalama ɛɛ mɛ sukoya don na ka saraka jamu n kɔni an m'o dɔn fɔlɔ an ma se o ma fɔlɔ bɔn n ko o de y'a dalu dɔ ye k'a fɔ k'a sabatilen tɛ i m'a ye wa wa ka d'a kan fana a yɛrɛ bɛ kɛ ɲɛ min ma an fɛ yan sisan a balilen don a ka fɔ a ma ko saraka bɔ quoi a kan ka fɔ a ma de ko invitation a bɛ k'a kɛ ɲɛ min ma sisan a kan ka fɔ o ma ko invitation aha ka da mun de kan saraka n'a bɔra a ka kan ka bila yɔrɔ minnu na ala subhanahu wa taala da sera a caman ma wa yut'imuna ta'ama aw tɛna dumuni de tobi wa wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira miskina yatima kasodenw ani jɔnw a kan ka di olu de ma n'a saraka fa su n'a saraka tobila a ka mɔgɔ min kan ka dun o fɔlen de filɛ ɲɛnɛ nin an ka baarakɛyɔrɔ patron n'a nana n'a y'i bolo don aw ka dumuni na saraka tɛ dɛ invitation don i terikɛ min bɛ yen ni kɔngɔ t'a la n'i y'a wele ka na i sigi a ka saraka kunna saraka tɛ dɛ lien don alimami karisa ye alimami ye gansan na n ka saraka d'a ma o tɛ dɛ alimami min falen don su ni tile fɛn bɛɛ lajɛlen na dumuni tɔnɔma yɔrɔ mana na sigi olu kɔrɔ o tɛ saraka ye dɛ i ye alimami invité ɛ n'o tɛ walayi n'i bɛ fɛ ka saraka bɔ kɔngɔtɔ kɔngɔtɔw dogolen tɛ o kɔngɔtɔw dogolen don wa. o dogolen tɛ dɛ an y'a bɔcogo caman fana fɔ aw ye yan yɛrɛ yira de ka ca a la tɔgɔɲini de ka ca a la san san b'an fa ta kɛ n'o t'a ser'o ma wa san o san aw minnu bɛ yen n'aw bɛ nturaba fila minɛ dɔrɔn ka juru don a la ka taa di burusi kɔnɔla du kelen kɔnɔ ɲinan olu ye sɛnɛ daminɛ o la san tan o bɛ ka sɛnɛ kɛ i fa tɔgɔ la a bɛɛ saraka i fa tɔgɔ la san nata a ye nturaba dɔ wɛrɛ minɛ a m'a kɛ pibilisite a m'a kɛ foyi ye a taara ntura o di du gɛrɛ ma olu fana y'o daminɛ san tan olu sɛnɛ la n'o ye san san kɔni bɛ ka saraka bɔ mɛ n'aw m'a fɔ arajo la k'a pibilisite kɛ bɛɛ ka bɔ a kalama k'aw jan b'a fa la o tɛ yɛrɛ yira ye wa a saraka bɛ se ka bɔ n'o tɛ o walayi i bɛ ka wari min nabɛn i bɛ se k'a di mɔgɔw ma san san ka sɔrɔ mɔgɔ ma bɔ a kalama saraka fɔra min bɛ yen n'o minɛlen don ka tɛmɛ saraka bɛɛ kan o de ye saraka min bɛ dogo k'a di can tɛ wa a y'a hakili to n na dɛ kuma ninnu dɔw bɛ yen a bɛ bin dɔw kan a bɛ dɔw sɛgɛn nka a kan'i sɛgɛn dɛ t'i sigi k'i miiri a la wala ni mɔgɔ jugu ye kuma f'i ɲinɛ t'i miiri a la ni tiɲɛ don a minɛ hali i jugu an kɛ o ye ala kira ka taasira dɔ ye bɛɛ kɔni b'a dɔn jugu dan ye sitana ye can tɛ wa mɛ sitanɛ ye tiɲɛ kelen fɔ don min na ala kira y'o minɛ salalahu alayihi wa salama sitanɛ ayatuli kurusi di abu hurayirata ma don min na a ko ala kira m'a fɔ nɔn nɔn nɔn nin kuma nin bila mɔgɔ min y'a fɔ nkalontigɛla don a ko o tɛ dɛ ko min ye kuma nin fɔ nkalontigɛla don nka a ka kuma nin tiɲɛ don a b'a ye a y'a hakili to o la cɛ silamɛya an k'a kɛ fɛn ɲɛlatɔmɔnen a y'a mɛn wa sabu an bɛ k'a kɛ ɛɛ masa min ye n'a ɲɛlatɔmɔnen ma se ale ma n'a birisalen ser'a ma a t'a minɛ dɛ a t'a minɛ a fɔra ko ala kira salalahu alayihi wa salama ko lahara don ni an taara mɔgɔw kɛlen ka taa ɛɛ alikawusara ji min yɔrɔ la alikawusara dun bɛ fɔ fɛn tigɛlen kɔfɛ sirato tigɛlen kɔfɛ can tɛ dɛ a t'a kɔfɛ wa mɔgɔ dɔw kɛlen k'i nasa ka nasa ka sirato tigɛ dɛ olu bɛ taa k'u bɛ taa ji min mɛlɛkaw b'a bere ta bisan ta olu kama k'u gɛn ala kira b'a fɔ a y'u to yen n ka mɔgɔw don n ka mɔgɔw don ala mɛlɛkaw b'a fɔ ala kira ma salalahu alayihi wa salama k'e t'a dɔn ninnu ye diinɛ fereke i kɔ yan cogo min na ninnu ye diinɛ falen i kɔ yan cogo min e t'o dɔn ko ala kira b'a fɔ a y'u mabɔ a y'u mabɔ a y'u mabɔ o de ye bidamɔgɔ ye ɛ a kana diinɛ ko nin tɔ kɛ ko ne n fa sɔrɔ min na a ɲɛɲini ala kama bɛɛ de ko ko anw faw ka sira bɛɛ de ko anw anw ka dugu taasira n teri o tɛ diinɛ jɔ dɛ diinɛ jɔlen de jɔlan de ala ko subahana ala kira ko salalahu wa salama n'o bɔra a la a tɔ nin bɛɛ lajɛlen a y'a hakili to a la an yɛrɛ ka kuma janyana nka an bɛ tɛmɛ n'an ka walanda ye